Ди нэр динщи, мэкӏуэдыжыр жызыӏахэр дэнэ кӏуэжа?
Зэхэпщӏыкӏрэ уи адэ-анэм я гъащӏэм щымысхьу къыпхуащӏар хуиту упсэун щхьэкӏэ я ӏэр зэрырамыхьэхар? Нтӏэ абыхэм я хьэкъщ щэныфӏэу икӏи фӏыуэ уахущытыну,

Дэ цӏыхур дгъэӏущащ адэ-анэм яхуэфӏыну. Ар и анэм ныбэкӏэ зэрехьэ кӏуэ пэтми нэхъ лъэрымыхь хъуурэ. И бгъэм щыщӏичыжри илъэситӏым дежщ. Сэри уи адэ-анэми фӏыщӏэ къытхуэщӏ. Сэращ зи пащхьэ уихьэжынур. Зыкъэбгъэпщу икӏи гурымыхь псалъэ яжепӏэу я жагъуэ умыщӏ, атӏэ зыхаха иужькӏэ зыгъэгуфӏэн псалъэ тыншкӏэ захуэгъазэ. Уи макъым зыкъомыгъэӏэт зыщахуэбгъазэм деж, я нэм ущӏэмыплъэу уи ӏитӏыр ехьэхауэ епсалъэ. Жыӏащ Сэид бну Джубейр, Хуэжыӏэщӏэ уи адэ-анэм унэӏутыр и унафэщӏ ткӏийм зэрыхуэжыӏэщӏэм ещхьу. Уащеджэм деж нэхъ дахэу щыӏэ яфӏэфӏын цӏэхэр къэгъэсэбэп, Псалъэм папщӏэ, си адэ, си анэ, я ӏэмрэ я щхьэмрэ ба хуэщӏ икӏи уахуэгуфӏэу егъэлъагъу. Дауэ къыпщыхъурэ уи адэ-анэр къэгъэнауэ уи къуэшым ухуэгуфӏэныр щысэдэкъэкӏэ? Абыхэм япэ зомыгъэщ, ахэр щыщытым, хьэмэрэ укъызыщхьэщыкӏын щӏыпӏэм деж ущымыс. Я лъэӏур гъэзащӏэ арэзы пщӏын щхьэкӏэ. Ущымысхьу уи мылъкур тегъэкӏуадэ. Езыхэм я гъащӏэмрэ я узыншагъэмрэ къыптрагъэкӏуэдащ. Сымаджэ хъуамэ, дохутырым и деж зэрыпшэнкӏэ яужь ит, жиӏащ Мухьэммэд бну Мункэдир. Жэщ хъуауэ си къуэш Умэр нэмэзым щытесым щыгъуэ сэ си анэм и лъакъуэр сшытӏэт. Сыхуейтэкъым сэ сщӏэмкӏэ си къуэшым сыдэхъуэжэну. Щыс я гъусэу ябгъэдэс, щыпсалъэм деж зыри жомыӏэ. Жаӏэр зэрыпфӏэгъэщӏэгъуэнур егъэлъагъу. Псалъалъэм уимыс абыхэм уабгъэдэсыху. Амыхъумэ хэт ищӏэн, я жагъуэ ящӏынщ. Я пащхьэм деж гуауэ уиӏэхэм уахутемыпсэлъыхь икӏи уахуэмытхьэусыхэ ягу щӏэмыхьэн щхьэкӏэ, насыпыфӏэу упсэуу закъегъэлъагъу. Псэухуи лӏэжа иужькӏи Тхьэм уахуелъэӏуну уи къалэнщ, сыт щыгъуи уигу игъэлъ Алыхьышхуэм и псалъэхэр.

Уи Тхьэм унафэ ищӏащ, езым нэмыщӏ нэгъуэщӏым фыхуэмыпщылӏыну, фи анэ-адэми фӏыуэ фахущытыну. Я зыр е тӏури жьы хъуауэ къыпхуэнэмэ, къохьэлъэкӏыу къащомыгъэхъу икӏи ӏыӏ яжомыӏэ, ӏэдэбу епсалъэ. Абыхэм гущӏэгъу яхуэщӏи уи щхьэр яхуэгъэлъахъшэ икӏи жыӏэ, Уэ, си Тхьэ, мыбыхэм гущӏэгъу къахуэщӏ, сэ сыщыцӏыкӏум сызэрапӏам хуэдэу.